ụbọchị ọma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị ahịa eke ọnwa febụwarị dị na mkpụrụ ụbọchị iri na atọ n'afọ 2023 ọ bụ n'igbo memories tv ka akụkọ igbo nke ụbọchị taa si abịara gị mana tutu anyị aga n'iru gee ntị ka ị nụ isiokwu anyị ji mere akụkọ Gọọmenti Lagos steeti emechiela ụlọ akwụkwọ Chrisland n'ihi ọnwụ nwata akwụkwọ. Ihe mere ụkọchukwu ji buru egbe ndị bekee na-akpọ AK-47 bata n'ụlọ ụka n'Abuja. Ndị omekome akụkasịala ụlọikpe ukwu dị n'Oguta. Ngwa gee ntị ka ị gere akụkọ anyị ka ọ ha n'uju ya. Ndewo. Gọọmenti Lagos steeti emechiela ụlọakwụkwọ Chrisland nke dị na mpaghara Opebi Ikeja n'ihi ọnwụ nwata akwụkwọ aha ya bụ Whitney Adeniran. Nwata nwaanyị a dị naanị afọ iri na abụọ nwụrụ n'emume egwuregwu Inter-House Sports nke ụlọakwụkwọ ahụ haziri n'ama egwuregwu dị na Agege, Lagos n'ụbọchị Tọzde, Febụwarị 9, 2023 ozi si n'aka kọmishọna agụmakwụkwọ nke Lagos steeti bụ Folashade Adefisayo kwuru na a ga-emechi ụlọ akwụkwọ Chrisland Opebi nwa mgbe nta ruo mgbe e mechara nyocha ihe butere ọnwụ nwata akwụkwọ ahụ. Anyị na-ekwe nkwa na anyị ga-agba mbọ niile anyị nwere ike iji hụ na e nyochapụtara ihe kpatara ọnwụ Whitney. kọmishọna ahụ dere otu ụkọchukwu ụlọụka House on the Rock n'Abuja aha ya bụ Uche Aigbe mere ihe tụrụ ndị mmadụ n'anya ụbọchị Sọnde dịka o bu egbe nke ndị bekee na-akpọ AK-47 bata ikwu okwuchukwu nke a gbara ọtụtụ ndị ụka gharịị n'ihi na Egbe esoghị na ngwa ọrụ e ji mara ndị ụkọchukwu maọbụ ndị na-ekwusa ozi ọma. Dị ka ọ malitere ikwu okwu, ụkọchukwu Aigbe gwara ndị ụka na isiokwu okwuchukwu ya bụ Chee Okwukwe Gị Nche. Anyị na-ebi n'oge anyị niile kwesịrị iche okwukwe anyị nche n'aka ndị omekome, ndị bandits, ndị obi ọjọọ ndị na-achọ ime ka okwukwe anyị pụọ n'ebe Chukwu nọ iji kwụsị ihe Chukwu chọrọ ime na ndụ anyị ụkọchukwu Uche Aigbe kwuru dịka anyị si wee nweta na ụlọ ọrụ ndị BBC Igbo ha kwuru sị na e, enweghị ike ikwu ma ọ bụ egbe adịgboroja ma ọ bụ nke ezigbo onye ọrụ ụka House on the Rock Abuja zara oku ekwentị BBC Igbo kpọrọ. O kwuru na ya onwe ya enweghị ikike ịsa ya bụ ajụjụ mana ya ga-ezitere ha akara ekwentị ha ga-eji wee nweta azịza ya nke ọma. Dịka ndị BBC Igbo siri kwu, o zitebeghị akara ahụ ruo mgbe ewepụtara akụkọ a mana dịka foto ebe ụkọchukwu a bu egbe na-ezi ozi ọma pụtara na soshal midia ọtụtụ katọrọ ya ebe ụfọdụ ndị ọzọ kwuru na ọ bụ nkụzi ka ọ na-akụzi lee ihe nkiri so ya n'asụsụ bekee because we like works. We, you know, we're used to, to, to traditional medicine. Because you can't go to Babalawo anymore, you go to consult a pastor.

Akụkọ na-erute Igbo Memories TV na-ekwu na ndị omekome awakpola ụlọikpe ukwu dị n'okpuru ọchịchị Oguta dị n'Imo steeti. Onye nta akụkọ BBC chọpụtara nke a kwuru na ọ bụ ụlọikpe ndị dị n'ime isi ụlọ ọrụ okpuru ọchịchị ahụ ka e mere mwakpo a. O kwukwara na Ebe elekere iri na otu nke ime abalị ka ha jiri gaa mee ihe a. Cheta na ọ bụ otu Oguta ka ndị omekome bu egbe wụba n'ime ụlọikpe ma gbagbuo ọkaikpe nọ ebe ahụ ekpe ikpe n'izu ole na ole gara aga. O nwebeghị ihe ndị uweojii na steeti ahụ kwuru maka ihe a mere. Ụmụnne m, ọ bụ ebe ọkụ nyụrụ awụsa ọwa. N'ebe a ka akụkọ Igbo nke ụbọchị taa na-abịa n'isi njedebe. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ, ndewo.